Сэлам гуапэ фызохыр, тэрэ лъэмыж нэтыным фыкъеблагъэ, фэ фи псэлъэгъур Емыуз Баязидщ. Ныщхьэбэ хьэщӏэ лъапӏэ диӏэщ, ар езыр, адыгэ цӏыхубэ тхакӏуэ макъамэтх, Холливудым и ветеран, кинорежиссёрщ, фильм йонетмени тыркубзэкӏэ житӏэу щытым, икӏи сценаристщ, саугъэт куэд зыхуагъэфэща тхыдэ щӏэныгъэхэм я докторщ, Зиусхьэн Къандур Мухьэдин Иззэт и къуэ къызогъэблагъэ, къеблагъэ ди хьэщӏэ лъапӏэр. Упсэу, упсэу, Баязид, ӏейуэ си гуапэщ сэ нобэ мы адыгэ нэтыным сыкъызэребгъэблэгъар. Упсэу, Тхьэразы къыпхухъу, зэман хэпхыу укъызэреблэгъар дэри ди гуапэс. Мухьэдин, хуит дыпщӏым мыбдежым сэ уи щхьэгъусэ Любэ къезгъэблэгъэну сыхуейт, тӏэкӏу моуэ иджыри упщӏэ зыгуэрхэр естыну икӏи тӏэкӏуи къыздэӏэпыкъуну, жысӏэри, хъуну щытым Любэ къедгъэблэгъэнут. Тэмам, Люби къыддэӏэпыкъунщ тӏэкӏу. Къакӏуэ, Любэ.

Тхьэразы къыпхухъу. Пщӏэ зыхуэтщӏ Къандур Мухьэдин, уэ псоми укъацӏыху, ауэ хабзэ зэрытхуэхъуаси моуэ кӏэщӏу укъызщалъхуар, сэ сщӏэрэ уи лэжьыгъэр кӏэщӏу уи биографие тӏэкӏу и гугъу къытхуэпщӏам арат. Нтӏэ, нтӏэ. Сэ Урдыным, Иордан жыхуаӏэм Урдыным сыкъалъхуащ, Мухьэжыр уэрам жыдоӏэ абы Мухьэжыр. Мухьэжыр щӏыпӏэр адыгэ нэхъ дэст Амманым. Псори адыгэ здэсаращ Мухьэжыр жыхуаӏэр. Ну, абым абым сыпсэуа школыр сыуха нэужь, итӏанэ университетым сыкӏуэн хуей хъури, Америкэм сыкъэкӏуа. Америкэм университет седжэну сыкъэкӏуа Америкэм. Ара къызэрекӏуэкӏар сыт нэгъуэщӏ жысӏэн? Упсо, упсо. Адэкӏэ-тӏэ хуэмурэ адрейхэри къэтщӏэнщ Тхьэм жиӏэм уэршэрым хэту къэтщӏэ хъунущ ар Тхьэм жиӏэм. Нтӏэ, Уэ езыр Зиусхьэн Мухьэдин, адыгэ дунейм къыхэкӏа лъэпкъ лэжьакӏуэ, хыхьэхэкӏышхуэ зиӏэ, цӏыху щыпкъэ дыдэу адыгэм яӏэ зы мащӏэм уащыщщ уэ. Упсэу, Бонанзэ упсэу, фильмым Бэллей. иужькӏэ. Сыбогъэукӏытэ, мы куэду тӏэкӏу ибогъэлей. Хьэуэ, хьэуэ, уей, апхуэдэ къэпсым, сэ жысӏэр мащӏэм, си адыгэбзэр къызомэщӏэкӏыр амыхъу нэхъыбэ жысӏэфынум. Аращи, Бонанзэ фильмыр зэи дигу имыкӏыжу апхуэдэщ, дэ ӏейуэ фӏы дыдэу тлъагъу ар уэ зэрыпщӏам щхьэкӏэ нэхъри нэхъ тфӏэфӏу. Абы иужькӏэ, гъуазджэ и лъэныкъуэкӏэ, къэпщытакӏуэ и лъэныкъуэкӏэ адыгэ лъэпкъым куэд яхубощӏэ. Утхакӏуэщ, умузыкантщ, спорт и лъэныкъуэкӏэ аращи, адэкӏэ къыпыбощэ. Фильм, кино ӏуэхухэм жыджэру уолажьэ, махуэ къэс жыхуаӏэм хуэдэу тхылъ къыдыбогъэкӏ. Музыкэр япэ иту гъуазджэ дунейм уздыхэтхэм фӏыщу укъалъагъур нэхъыбэж, абы укъэзылъагъур нэхъыбэж ещӏ. Ар апхуэдэу зэрыщытымкӏэ, гъуазджэ дунейри адыгэ лъэпкъри хуабжьу къыпхуэарэзыщ уэ.

Фестивалым кърихьэлӏа цӏыху мин бжыгъэрикӏ апхуэдэу я гуапэу къытхэтащ. Абдеж Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и телевизион, ТВ, къедгъэблэгъауэ щытати, уигу къэзгъэкӏыжыну аращ, НОТР ТВ жери абы. Абы икӏ нтӏэ, дауикӏ, интервью къыпӏахащ икӏи икӏи ӏэджэ екӏуэкӏащ, ар тхьэмахуэм щӏигъукӏэ ахуэдэу дызэхэтат, деи. Абдежым мыпхуэдэу жыбоӏэр уэ? Сэри си щхьэгъусэри адыгэ-черкес тхыдэм щэнхабзэр къыдопщытэ, ар дуней псом едгъэцӏыхуну ди гуащӏэ хэлъу дролажьэ жыбоӏэри, икӏи абы дэ щыхьэт дытохъуэ. Ди тхыдэмрэ ди щэнхабзэмрэ дуней псом я фӏэгъэщӏэгъуэнщ. Дэ дыпсэуху ди щэнхабзэ дахэри ди тхыдэ куури ӏэмал имыӏэу дуней псом ядгъэцӏыхун хуейщ, жыбоӏэ. Тхылъ нэхъыбэ дытхын, нэхъыбэ къэпщытэу, кино, фильм нэхъ мыхьэнэ зиӏэхэр утыку къидгъэхьу, ахэр дуней псом ядгъэцӏыхун хуейщ. Адыгэ ӏуэхум елэжь щыӏэхэщ, дауикӏ, ауэ фи фӏэщ щӏы, жыбоӏэ уэ. Сэ схуэдэу Къандур мин елэжьын хуейм мы ӏуэхур апхуэдизымкӏэ куэдщи, жыбоӏэ уэ. Иджы Зиусхьэн Мухьэдин, ар илъэс пщыкӏуз ипэщ, мы дызытепсэлъыхьыр. Абы лъандэрэ сытам уелэжьа, сыт хуэдэ ӏуэхухэм ухет, тӏэкӏу ахэм и гугъу къытхуэпщӏам ди гуапэт. Нтӏэ, Тхьэ, Баязид, Тхыгъэм сыхэтам куэд сотх, зэпымыу сотх. Сэ зы илъэсым ерагъыу зы тхылъ къыдызогъэкӏыф. Сыт щхьа жыпӏэмэ, мазий мазибгъу гуэрэм хэплъэн ӏуэхуращ зыхьыр. Итӏанэ информацэр псори сиӏэ хъуамэ, мазищ мазиплӏым сотхыжыф. Конечно, Любэ къыздоӏэпыкъу куэд. Любэращ критик лъэщу сиӏэр. Къикӏуэткъым, игу иримыхьмэ къызжеӏэ занщӏэу. Абыми япэм сигъэбампӏэт, пэжыр жысӏэнщи. Кӏуэ, Яужь зэманым къызгурыӏуа критик пэж къыбгъэдэтмэ, унафэр дахэ мэхъу. Аращ къызэрекӏуэкӏар, сытхащ музыкэми, макъамэми спылъащ, иджыри спылъщ. Макъамэ тхыныр тӏэкӏу нэхъ гугъущ, абым зэман куэд ехь. Баязит мыбым зы кӏэпӏейкӏэ къыхэздзэнут сэри. Япэ дыдэ Мухьэдин тхэн щыщӏидзауэ щытам щыгъуэ и гъащӏэр мыхуэдэу зэрызэрихъуэкӏар дохутыр тхыдэмкӏэ хъуат. и лэжьыгъэри экономикэ, бизнесым епхауэ къекӏуэкӏыну къыщӏэкӏынт. Ауэ мы роман цӏыкӏур мыр гъэщӏэгъуэну къэзгъуэтыжащ. Мыр минрэ щибгъурэ блыщӏрэ тӏу гъэм япэ дыдэ къыдэкӏа романыр а илъэсми французыбзэкӏэ, Френч жыдоӏэ адыгэбзэкӏэ зрадзэкӏауэ The Skyjack Affair жыхуиӏэр мо нэхъ гъунэгъуу къэсхьмэ нэхъ флъагъун и тхылъеджэхэм мыр ӏейуэ согуфӏэ мыр иӏа Amazon жыхуаӏэм къэзгъуэтыжри къызыщӏэскъуэжа Мухьэдин мис мы цӏыкӏум и и гъащӏэ гъуэгур псори нэгъуэщӏ гуэру ириӏуэнтӏэкӏри зытригъэува. Мыращ мыр Холливудым зыхьар. Иджы мис мыдей щӏэдзауэ тӏэкӏу дытегъэпсэлъыхь ар уи. Нтӏэ, нтӏэ. Мыр гъэщӏэгъуэнщ пэж дыдэу. Тхылъ Нью-Йорк сылажьэу сыщыӏащ. Абым Реклама фирмэшхуэ Джей Уолтер Томпсон жаӏэри абым сылажьэу щыӏащ. Абым и реклама кино здащӏым. Абдем щӏэздза си фильм кино лэжьыгъэр. Абдем зэзгъэщӏащ. Иджы абым сыщыӏэу мы роман цӏыкӏур стха. Роман, э, ну, роман сытхыну сыхуеджатэкъым, пэж дыдэ жысӏэнщи. Э, ауэ сигу къэкӏати зыгуэрэ, э, сеплъын жысӏэри сытха. Нтӏэ, дэ рекламэ фирмэшхуэм тхылъ тедзапӏэ куэд яцӏыху инхэр. Псоми хуэзгъэкӏуа си гугъэу къащтэну, зыгуэрэм къищтакъым, ядаӏым си тхылъыр. Зы фирмэ закъуэ цӏыкӏунитӏу къызэпсэлъа. Мыр Къыдэдгъэкӏыну ди унафэщ, жаӏэри. Кӏуэ, ущымыгугъ, ахъшэри бохъши, ущымыгугъ, жаӏащ. Мыр тӏэкӏу мащӏэу зэманым тхылъыр, ну, Америкэм тхылъ къыдагъэкӏмэ,

Къэпсалъэр хэт? Голливудым щыщ агент гуэрэ къызопсалъэ. Сэ къызоупщӏ, уэ уи утхакӏуэр уэра, Мухьэдин уэра, сэращ. Нтӏэ уи агентым и телефон номерыр къызэт, сепсэлъэну сыхуейщ, жиӏэр. Уей, агенти симыӏэ, щхьэ зыри симыӏэ, жысӏа, сэ мыр япэ дыдэ стха тхылъщ. Ау, ара, жери, трепӏэж телефоныр. Сщыгъупщэжа, тхьэмахуэ дэкӏа, тхьэмахуитӏ дэкӏа, зэман тӏэкӏу докӏри, джыри зэ къопсэлъэж. Нтӏэ, Мухьэдин жи, Дэ ди унафэт дыхуейт мы мы мы роман цӏыкӏум э, мы роман цӏыкӏур кино тщӏыну яужь дитщ ди гугъэщ кино тщӏыфынуи. Э, укъэкӏуэфын Голливудым ӏэ щӏэбдзыну договор контрактым. Ахьей, сыкъэкӏуэн жысӏа, билетыр къысхуэвгъакӏуэ. Нтӏэ,

Занщӏу рекламэ фирмэм Нью-Йорк щыгъупщэжри хуэзгъэкӏуащ схэкӏыжу, лэжьыгъэм схэкӏыжу, иджы Голливудым сдэсынущ, иджы сэ возможность сиӏэщ зыгуэрэ сытхыну, зыгуэрэ кино сщыну, фильм сщыну, апхуэдэ Апхуэдэу и гъуэгур зэӏукӏа хъуа сытми, мис ара Голливудым? Апхуэдэу сыкӏуащ. Апхуэдэу сыкӏуащ. Конечно, абым итӏанэ хуэмурэ гилд жыхуаӏэхэм сыхыхьа. Зэгуэт абы. Зэгуэт. Кино Writers Guild, Directors Guild апхуэдэхэм сыхыхьэн хуей хъуа. Абым къыздэӏэпыкъуа куэд зэманым ӏейу цӏэрыӏуэу режиссер, директор инышхуэт Джон Хьюстон жаӏэри, Джон Хьюстон зэрысцӏыхуар Нью-Йоркым тхьэмахуэ къэс, тхьэмахуэ махуэм, саботэ махуэм шым тесу дукӏуэт паркым. Паркым дукӏуэти, Централ парк жаӏэт абым щхьа. Централ паркым шууэ къэткӏухьти, абым сӏущӏэри хуэмурэ дызэрыцӏыхуа. Абым къызжиӏат, Голливудым укъакӏуэмэ зэгуэрым мис си телефоныр къэпсалъи дыздэшхэн, дызщыӏэн, дызӏущӏэн жиӏэри. Нтӏэ сынэсау иджы абым иджы сокӏуэ иджы а гилд жыхуаӏэхэм схыхьэну. Ухэмытмэ, уи сценарий еплъынукъым уи application еплъынукъым зыгуэрым дагъэхьэнукъым даже зэхуэщӏау щытс схыхьэфакъым нтӏэ сепсэлъа джон хьюстон сепсэлъа нтӏэ мра скъэкӏуас куэд гугъу сохь тау быӏухым зэрысхыхьэфынур жысӏэри сеупщӏати дыхьэшха

Я президенту хъуара я яужьым. Рональд Рейган дей сиша, сиша. Си тхылъри иӏыгъу, мис тхылъ итхар жиӏу. Рональд Рейган и ӏэ къикӏаӏым. Президенту епсэлъа, уэри и ӏэ къимыкӏа. Хуэщӏат. Абым зэрыхуэщӏар тау, Гъэщӏэгъуэну къагъэуват абыхэм я структурэр. Джэдымрэ джэдыкӏэмрэ сыт хуэдэра къэкӏуар япэ жаӏэу. Иджы Голливудым кино пщӏын щхьа кино кино тезыхэм я зыхэтым ухэтын хуей? Ухэтын хуей. Абым хэтын щхьэ кино кино тепхауэ щытын. Уи гъэщӏэгъуэну структурэ ягъэуват. Бо цӏыхуа щхуэсӏар сэ. Сытми ӏэмалыншэу Джон Хьюстон накӏуэ, накӏуэ, зэман богъэкӏуэд. Сэ Мексикэм сокӏуэ кино тесхыну, киноуэ инышхуэ тесхыну. Эва Гарднер, Ричард Бертон хэту, мыра мора. Найт оф зе игуана жаӏэри кино гъэщӏэгъуэнышхуэт ар. Сдэкӏуа Мексикэм сыкӏуэри, мазитӏрэ ныкъуэрэ стхъэжу сыщыӏа абым. Арат школ дыдэу сиӏар кино техыным. Езы Джон Хьюстон къызжиӏащ, Джон, уэ рекламэ тепхар зы минут, минутрэ ныкъуэрэ, иджы мыбым сыхьэтрэ ныкъуэрэ, сыхьэтитӏ кино зэрытепхын щытыр къыбгурыӏуэн хуейс, зыбгъэсэн хуейс, жиӏэри драмэр, драмэ ӏуэхур

цӏыху унэсыфащ, абы ухэтыху, абы абы иужькӏэ уздэщыӏахэр, абы тепха псоми адыгэр дебгъэцӏыхурэ кӏуащ абы. Уэ къыджепӏауэ щыта зэ цӏэрыӏуэшхуэщ ӏейуэ актер Антони Куин Абы уримыщӏу адыгэр зэи имыцӏыхуу къыщӏэкӏри мыхуэду къызжиӏащ жыпӏэри. Ар зэ къыджеӏэжыт кхъа Антони Куин фыщызэрыцӏыхуам, уэ узэрыадыгэр имыщӏэххэу къыщӏэкӏа. Зэ жыпӏыжам фӏы хъунут ар моуэ ди едаӏуэхэми зытепӏэхам. Ар Антони Куин Ну сэ Антони Куин и агентыр Лос-Анджелес щыӏэу Антони Куин и агентыр къызэпсэлъа. Уи цӏэр къыхэтхащ гильдым къыдата мыхуэду Антони Куин зы тхылъ цӏыкӏу гуэр къищэхуаси и The Rights of the къищэхуаси ар кино щӏыну яужь итси

Иджы хуэзгъэкӏуар сыт? Сыпоплъэ зыгуэрэ къысхуагъэкӏуэну, зыгуэрэ псалъэ хъуа или хъуа, мазэ хъуа, мазий, мазитӏ гуэрэ дэкӏауэ итӏанэ къызопсалъэ агент дыдэр. Тхьэ Антони Куин игу ирихьа птхар жи. Ауэ езыр, езым гупсысэ гуэрхэр иӏэси, къыпӏущӏэну хуейс, укъэкӏуфынумэ.

Етӏуанэ махуэм слъэгъуа, езым и гостиницэм унэ къысхуаубыдау, хъыджэбз и секретарыр къакӏуэри, Антони Куин пщэдджыжь шхын дэпщӏыну къеблагъэ, жиӏэри сыкӏуэри, дызбгъэдэса тӏэкӏу дызэдэуэршэра, итӏанэ сыкъригъэблэгъа сыкӏуэну, Кино зытрах щыпӏэм. Къумрат, къумым. Сыдэкӏуа. Ар продюсерри, Сирием щыщ ар продюсерт, ари абыми сыӏущӏа. Къомрэ дызэпсалъурэ къызэупщӏа езым. Уэ американэм жиӏащ, уэ дэнэ уи лъабжьэр дэнэ здэщыӏэр жиӏати, сэ сыадыгэ жысӏа, Circassian жысӏа. Ар сыт жиӏэри игъэщӏэгъуа. Ну, Россия, Россием щыӏэщ Кавказ, Кавказ бгыхэращ си

Распутин и цӏэу шхапӏэ гъэщӏэгъуэн щыӏэт абым, Распутин. Может быть, иджыри щыӏэщ. Абым щӏохьэ, конечно, езы актерышхуэм звезда ар дауэ зэрыжыпӏэнур звезда цӏэрыӏуэшхуэт. Ресторантыр зейр щӏэпхъуау къакӏуэри, къыригъэблагъэу, ирипагэу дешэ иджы. Сыхьэну адэ ӏэнэ ӏэнэ игъэхьэзырау щас. Нтӏэ мис Антони Куин щӏалэжьым жыриӏар сыт? Уи къэралым щыщ

Сыту гъэщӏэгъуэн, мыр сыту гъэщӏэгъуэн. Иджы сэ сэращ звезда хъуар, сэрат важнэ хъуари. Хуэсакъ, жысӏа, мыр тхьэмадэр моращи абым кӏэлъыплъ тӏэкӏу. Армырам уэри ди ӏуэхур зэӏыхьэну. Хъун, хъун жиӏэри, Антони Куин игъэтӏысри, сытми дахыу дагъэшха итӏанэ сэ махуищкӏэ Маракеш, Казабланкэм сыкъэзгъэна Султӏан, и цӏэтэр Султӏан, Батыр Султӏан сепсэлъэну. Тхьэмахуищым? Махуищым. Махуищым и хъыбар, и тхыдэр псори къыжиӏэ. Гъэщэгъуэн тхыдэр. Гъэщэгъуэн дыдэ. Иджы а тхыдэр псори тхылъу, конечно, тхылъу къыдэкӏащ. Налшыкми урысыбзэкӏэ къыщыдэкӏащ. Налшыкми къыдэкӏынущ, къыдэкӏащ си гугъэмкӏэ. Къыдэмыкӏами гъуэгу тетщ, къыдэкӏын хуейщ нобэ пщыдей къыдэкӏыну. Тыркубзэкӏи Алыхьым жиӏэм къыдэкӏынущ. Ар ар дыдэр кино тщӏыну унафэ диӏэщ сэрэ нобэрэ.

Машалахь. Зиусхьэн Мухьэдин, цӏыхубэхэм уэ Кавказым и тхыдэ романхэм и тхакӏуэ гъуэзэджэщ, жэуэ укъацӏыху. Абы теухуауэ и биографием щыщ моуэ мыпщхуэдэу тӏэкӏу кӏэщӏу сыкъеджэнущ сэ. Мухьэдин и лэжьыгъэр къыщекӏуэкӏащ бизнес ӏуэхухэмрэ гъуазджэмрэ щыздыхыхьэ лъапсэм, илъэс плӏыщӏ нэсыхункӏэ. Къандурым роману щэныкъуэ итхащ. Ахэр къэрал куэдым къыщыдэкӏащ, Америкэм, Урысейм, Тыркум, хьэрып къэралхэм, Урдынри яхэту. Минитӏрэ и гъэм Къандурым къыхуагъэфэщащ цӏыхубэм и тхакӏуэ медалыр. Дынохъуэхъу абы теухуауэ. Мыткӏэ Тыркум Каффед зи фӏэщыгъэцӏэ, Кавказ Хасэхэм я Федерасионым и социал медиа платформэм къыщатащ Чёл Арсланы Черкес Эшреф Бей, жери, зи фӏэщыгъэцӏэм. Сыдихьэхри, ди нэхъыжь, сэри сыкъеджащ абы, гъуэзэджэщ. Сыт жаӏэрэ, щэм и лъабжьэ ухъу, жаӏэрэ тхылъым щхьэкӏэ. Апхуэдэу Тхьэм ищӏ. Ди цӏыхухэр абы дихьэхыу къеджэну сэ согугъэр. Уи тхылъхэм-тӏэ уи гугъу къытхуэпщӏам арат мыр, дауэ, тхэныр къызэрыщӏэбдзар, роман стхынт жыпӏэу гъуэгу утехьа, дауэ зэрыхъуар? Уей, Баязид, ар тхакӏуэ сыхъуну унафэ сщӏаӏым сэ. Пэж дыдэу зэрыжысӏам хуэдэу мо тхылъ цӏыкӏур щыстхым,

Яужь узитыр, жиӏати, мыпхуэдэу фикшн, жызоӏэ фикшн. Къызогупсыс, къэгупсысауэ. Къэгупсысауэ зыгуэрахэр сыт сотх жысӏати, ей, абым зэман томыгъэкӏуадэу ди адыгэ тхыдэм щыщ зыгуэр птхамэ нэхъыфӏтэ жиӏэри, ну, унафэ хуэдэу къысхуищӏам тхьэ. унафэ хуэдэу. Нтӏэ, иджы сэ япэ дыдэ си докторскэ, доктор лэжьыгъэр адыгэ-урыс зауэм теухуауэ стхат, муридизм.

Адыгэ тхыдэ сыхэплъу ар сытхыжын жысӏэри, сытысри чэр Кавказ. Кавказ тхылъыр щэ? Нтӏэ мисыр. Кавказ тхылъыр. Къэзгъуэтахэр къызэхуэсхьэса. Мыр инглыбзэкӏэ. Мыращ Кавказ тхылъыр. Мыр трилогия жыхуаӏэращ, тхылъищ здэщыгъуу. Туркум

Мыр мыдрей Кавказ трилогием иджыри тхылъищ къыкӏэлъокӏуэ. Тхылъих мэхъур мыр адыгэ тхыдэм теухуауэ, зыр зым и ужь иту зэкӏэлъокӏуэ. Ауэ мыдейм дэ инглыбзэкӏэ къэдгъэлъэгъуар а томищра, мыри урысыбзэкӏэ къэзгъуэтыжри, къывэзгъэлъагъунщ жысӏэри, мыр къыдэкӏащ адыгэбзэкӏи, том зырызуи къыдэкӏа мы Кавказращ, Мухьэдин нэхъыбэу мы романымкӏэ къацӏыхуащ хэкум, итӏанэ дауэ бгъущӏ гъэхэм ар дэ ди зэманыгъуэ зэманращ, дыщы зэӏущӏауэ щыта зэманхэращи, сэ сощӏэж, Мухьэдин унэм къэкӏуэжам сагъэукӏыта таксим ахъшэ къысӏахын ядакъым. Къандур Мухьэдиныр уэра, мы Кавказыр зытхар уэра? А зэманым Налшыкым такси къезыхуэкӏхэм такси Езыхэр таксист, такси зехуэу щытуратэкъым, гузе, гузехуэу щытуратэкъым, ауэ лэжьыгъэ зыфӏэкӏуэда сыт хуэдэ цӏыхури ахуэдэу я унагъуэ япӏыжыфын щхьэ, ауэду сэярэ зэрахуу сыту ауэду лажьэхэти, Мухьэдин и тхылъыр я Аллахь къысхуэгъэгъу дзыр сэрау Къурӏэным пащӏу мис ауэду я, я машинэхэм илъу цӏыхухэр еджэу игъэ, А зэманым егъэлеяуэ а Кавказым, Кавказ трилогием Мухьэдин лъэщу къригъэцӏыхуа адыгэ хэкум. Икӏи аращ къызрикӏуар абы иужькӏэ. Нтӏэ, а зэманым Сэ къызэрызгурыӏуэмкӏэ а президенту тетами паспорт, урыс паспортхэри сытхэри пщӏэ къыхуащӏу кърата, мыдэкӏэ итӏанэ илъэс блыщӏрэ тхурэ щрикъум, абы щыгъуэм президент тетми, абы щыгъуэми мис мы шестилогием кърикӏуащ мыбэм а цӏыхубэм я тхакӏуэ къыщӏыфӏаща цӏэри. Аращ абы щыгъуэм махуитӏ-махуищкӏэ ягъэлъапӏэу Къэбэрдейм зэхэтышхуэ дуней псом дэнэкӏи хьэщӏэ къикӏыу адыгэ дэнэкӏэ щыӏэри кърагъэблагъэу ауэду ягъэлъэпӏауэ щыта блыщӏрэ тхурэ щрикъум икӏи дауи къыбгуроӏуэ Баязит ар къилэжьу Щытщ а зэманым сэ бгъущӏ гъэхэм усакӏуэ тхакӏуэ гъуэгу нэхъ зэӏухауэ техьахэм сыщыщу къалъытэри, дэ япэ дыдэ мис а цӏыхум и щхьэр зэӏухауэ тхыдэм еплъу Ду адыгэ дунейр Къэбэр Урысей хэкум исым де къыщетӏыкӏауэ щымыту, дуней псом щыӏэ адыгэр дэ ди хэкум зэрыщыщыр, дэ ди лъэпкъым зэрыщыщыр къыдэзыгъэщӏар, къыдгурызыгъэӏуар, а гъуэгур тхузэӏузыхар Мухьэдинщ, къапщтэмэ. Аращ япэ дыдэ абы мэуду и щхьэ техауэ тетхыхьэри абым Алыхьыр арэзы къахухъу ар къызыгурыӏуэу а цӏэ лъапӏэр къыхуэзыгъэфэщар. Ар къапщтэмэ, а цӏыхубэ тхакӏуэр Народный писатель жыхуиӏэр ар адыгэм декӏэ Нобелевскэ премие жыхуэтӏэра, Нобель. Нобелым иратыр дэ, абы нэхъ лъапӏэ дэ ди декӏэ ар Нобельщ. Уи хэкум уилъытэныр, уи хэкум пщӏар игъэлъэпӏэныр, ар ӏейуэ Мухьэдин сыт щыгъ-? Мыбым щэ ныкъуэм нэ нэхъыбэ саугъэт дуней псом къыщихьащ, Баязид, нэхъ инхэм щыщу, цӏыкӏуфэкӏухэм дытепсэлъыхьынкъыми. Абыхэм Мащӏэрэщ Мухьэдин зэрытепсэлъыхьыр нэхъыбэрэ жиӏэр а хэкум къыхуигъэфэща цӏыхубэ тхакӏуэ медалращ. Дэнэ къырагъэблагъэми, сэ а медаль закъуэращ пыслъхьэр. Ар пелъхьэри дэни макӏуэ. Къэбэрдейм къызата медалращ Арсен Къаныкъуэ. Абы щыгъуэм Къаныкъуэ Арсен президенту тетт, Алыхьым фӏыгъуэр къыхуищӏэ. Ар лъэщу кӏэлъыплът а литературэми, щэнгъуазэм. Ар мис ара ар лъэщ, абы ипэкӏи Кӏуэкӏуэ Валерэ тетари абыкӏэ губзыгъэт, лъэпкъым культурэ, щэнхабзэ жыхуэтӏэр Думыӏыгъыу щытмэ, ар къэрал ӏуэхуу къыумыгъэувмэ, щӏалэгъуалэм щапхъэ зытрахын, зытегушхуэн щыӏэнукъым. Ар Къаныкъуэм быдэу къыгурыӏуэу Къаныкъуэ Арсен апхуэдэу щӏэныгъэ зиӏэ, зыхузэфӏэкӏ, зыхузэфӏэкӏ жиӏэм къизгъэкӏыр тхэнымкӏэ, сурэт щӏынымкӏэ, кино щӏынымкӏэ зыхузэфӏэкӏхэм дэӏэпыкъуу, Игъэкӏуату, гъуазджэу псалъэм къызэщӏеубыдэри, мис ауэдэ президент лъэщ диӏауэ щытащ, иджы сенатору, Урысейм и сенатору Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкӏыу Мэзкуу щыӏэщ. Сытми аращ ар хъер ар ар къыфӏащащи, ар ӏейуэ лъапӏэщ. Тхьэм уригъэфӏакӏуэ, гурыӏуэгъуэщ. Адыгэм мыпхуэдэу жеӏэ, щытхъур зымыӏуэтэжыр фыгъуэнэдщ, жери. Иджы, Мухьэдин, сэ сощӏэ, къызгуроӏуэ икӏи езби и ӏуэхухэм тепсэлъыхьыжу фӏэфӏӏэм, ар зыщытхъуж хуэдэу къыщыхъуну, жери езыр тыркубзэкӏэ мютевази жиӏа хуэдэу гущабэу, гумащӏэу зэрыщытым щхьэкӏэ. Ауэ ар дэ жытӏэн хуейщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, лъэпкъым хуэлажьэ цӏыхур, лъэпкъым мис мыхуэдэу къыщхьэщыж цӏыхур ар утыку къиплъхьа нэужь, нэгъуэщӏхэми ар щапхъэ яхуохъур, ахуэдэу лъэпкъым хуэлажьэу мес Къэбэрдей а лъэхъэнэм и президенту тетар зиусхьэн Къанокъуэ Арсен. Дэри дыщогъуазэр, хуабжьу езым законкӏэ, хабзэкӏэ официальнэу и Президент къалэным къинэмыщӏауэ, и лъэпкъыр фӏыуэ илъагъуу, адыгэр фӏыуэ илъагъуу, дэ ди культурэр, ди щэнхабзэр ипэкӏэ зэригъэкӏуэтэнум, хэти цӏыху ӏэджэм, тыркумкӏэ дэ хуэдэу къадэӏэпыкъуу зэрыщытар, зэрылэжьар дыщогъуазэ, иджыри хузэфӏэкӏыр зыищӏэмкӏэ шэч къытетхьэӏэм, Тхьэм иригъэфӏакӏуэ. Мухьэдин, сэ мыткӏэ тӏэкӏу къэзгъэзэжынурэ мыпхуэдэу сыноупщӏыну сыхуейт. Цӏыху нэхъыбэм иджы уэ псалъэм папщӏэ ди дей Тыркуми моткӏэ Къэбэрдейми, мис а Урдун щытепха Черкес жыхуиӏэ кинор, нтӏэ абы адыгэр я хэкур зэрабгынэжамрэ модэ мо Осман империем щихьам щыгъуэ, ар Иорданиерауэ, Урдунрауэ ирехъу, Тыркурауи ирехъу, абы къэӏэпхъуахэр мо икъухьа адыгэм я щхьэ кърикӏуар куэдкӏэ зэщхьэщыкӏӏэм, хэт тӏэкӏу нэхъ ӏеижьми, хэтӏэру тӏэкӏу нэхъ мыстми, сытми уэ хэхэс уохъур. Абдежым Жысӏэну сызыхуейр абы роль нэхъыщхьэу зыгъэзащӏэу Тимур жыхуэпӏэр, нобэ Къэбэрдейм министрщ езыр щэнхабзэмкӏэ Къумахуэ Мухьэдин а. Мыдэ абдежым доплъри, мо хьэрып лъэпкъымрэ зыхэхуахэмрэ адыгэмрэ я кум проблемэ ӏэджэ къыщокӏуэ дауикӏ а кином. Сыт имыщӏэу щытми ар адыгэ хабзэкӏэ, езбы и губзыгъэ Гупсысэ жанымкӏэ проблемэхэр псори зэфӏех. Абы къегъэлъагъуэ а адыгэм и щытыкӏэр, адыгэм гупсысэ дахэ зэриӏэр, къэмыгубжьу, хуэмурэ проблемэхэр екӏуу зэрызэфӏихым, дэ ди щэнхабзэри псори абы къегъэлъагъуэ, дуней псоми ярегъэлъагъуэ. Абыкӏэ зы шэч сиӏэм. Сэ итӏанэ жысӏэну сызыхуейр А киномкӏэ уэ узыхуей къохъулӏа? Узыхуейм хуэдизу цӏыхухэм ялъэӏэсу зэхахыу, абыкӏэ жыпӏэну узыхуеяр къохъулӏауэ жыпӏэ хъуну? Сыт жыпӏэн абы теухуауэ? Нтӏэ, Пейзэд, япэ дыдэ уигу къэзгъэкӏыжын хуейщ. Адыебзэр кино Кином адыебзэ псалъэу япэ дыдэ кино зыщӏар сэращ. А, а кино хыщӏрэ блы къэралым къагъэлъэгъуа а кинор адыебзэкӏэ псалъэу. Ну, ар Сэ сропае пэж дыдэу. Дэ ди бзэр гъэщӏэгъуэнщ мыстым Адыейм зы усакӏуэ гуэрым жиӏауэ седжат Уадыену гугъущ жиӏэу. Уэлэхьи мыгугъу уадыену, гуфӏэгъуэм. Ну, ди лъэпкъ гугъу ехьа лъэпкъщ, кӏуэ гугъу емыхьа лъэпкъ щыӏэ. Урипаеу уадыену абым нэхъ дахэ щыӏэкъым. Ди бзэращи, Ӏейуэ бзэ гъэщӏэгъуэнщ. Дэ ди лъэпкъыжь дыдэщ. Лъэпкъыжь дыдэхэм дыкъытекӏа псалъэм щхьа мис Майкъуапэ къыдахащӏам къегъэлъагъуэ. Минитху ипэкӏэ, минитху ипэкӏэ Адыгэм ну къэралу щытаӏым, къэрал щыӏэтэӏым. Кӏуэ цивилизацэ щыӏащ, культурэ щыӏащ. Зэӏущӏэт, зэкэнгэщт. Ар Европэм иджыри бгы къуагъхэм дэст иджыри. Европэм. А зэманым дэ культурэ щыдиӏа зэманым. Нтӏэ абым ар дауэ зэрыпщыгъупщэжыну, ар дауэ уи быным уи быным и быныжьхэм псоми ебгъэцӏыхун хуей ар. Апхуэдэ таурыхъ, апхуэдэ тхыдэ диӏауэ. Черкесым теухуау зы псалъэ закъуэ къыдэслъхьэну сыхуейщ. Дэлъхьэ яху, дэлъхьэ. Мы адыгэ кинор Мухьэдин игу къэкӏыу мы сценарийр щӏитхар А уэ жыпӏа дыдэра мис мыхуэдизу эмоциональнэу зытепсэлъыхь, ахуэдизу и псэм хуэдэу илъагъу и гъащӏэр зытриухуа адыгэ хабзэмрэ адыгэ лъэпкъымрэ адыгэ щэнхабзэмрэ адыгэпсэмрэ къигъэлъэгъуэн щхьэкӏэ сценарийр итхри, а сценарием Кинор щытрихым и зэхуэдитӏыр адыгэ артист жыдоӏэ, актер жаӏэ инглыбзэкӏэ. Дэ адыгэхэм артист жыдоӏэ урыс псалъэм тетхауэ. Иджы Къэбэрдей-Балъкъэрым иришри, ахэр псори Ордыным нишэри, абыхэм командэ лэжьэну ахэри яхэту зы гуп Нишэщ. Ордынми ахэр псори, мисэ си дэ Кӏуэлэгъ Роберт ниша псори зэрыщыту ар сыт щӏищӏар апхуэдэу актер вгъуэттэкъэ абы жыпӏэмэ ар щӏищӏар адыгэбзэкӏэ игъэпсэлъэн щхьэкӏэ етӏуанэрауэ адыгэ тхыдэ къекӏуэкӏар Зымыщӏэ нобэ зыри адыгэм къытхэткъыми-щэ, абыхэм нэхъ зэхащӏыкӏынщ, сызэхащӏыкӏынщ, нэхъ пэжу къэгъэлъэгъуа хъунщ, мыр ущырежиссерым де ауэдэ къыбогъэувыр, тхыдэ къэбгъэув, уи тхыдэр-щэ пэжу къэӏуэтамэ, уэ уи фӏэщ хъууэ щытмэ, а къеплъхэми я фӏэщ мэхъур. Ар ар етӏуану, ещану, мыбы нэхъыщхьэу Къыжыӏын хуейр а адыгэ тхыдэм псори пэжу хьэндрэд персент зэрыжыпӏэм хуэдэу щэ персенту къызэтумыгъэувэфынкӏэри хъунущ, ауэ нэхъыщхьэ ресурсу къигъэсэбэпар псалъэм папщӏэ мафӏэгу музеимым ягъэувыжар къыӏихыу зригъэпэщыжу адыгэхэр А мафӏэгумкӏэ зрикӏуа гъуэгу дыдэм зэрыригъэкӏуа къудейм щхьэкӏэ мыбым Монаком кином нэхъыщхьэ дыдэу саугъэту щыӏэу хъуар къратащ Баязит. Абы мы кинорежиссерым и саугъэтыр, продюсерым и саугъэтыр, сценарийм и саугъэт нэхъыщхьэр Къыхуамыгъэфэща ар Монако къудейм сытопсэлъыхьри, Тыркуми вгъэлъэпӏа, къэвгъэлъэгъуа Ордынми аращ, Хэкуми къагъэлъэгъуащ, Налшыкым а кино пщӏэ зыхуащӏу къагъэлъагъухэм. Ауэ Мухьэдин нобэ адыгэ кино япэ дыдэ адыгэбзэкӏэ псалъэу мы Черкесыращ дунейм къытехьар щыжиӏэм де, Иныкъуэхэм, хьэуэ, дауэ, мес, модэ, мис, мыхуэдэ кинори, мыхуэдэ кинори, Лакумы по-чегемски жыхуиӏэри щыӏэщ, нэгъуэщӏ щыӏэщ жаӏа, ауэ ахэр телевизионым щхьэ ящӏа, мыдем зэхэвмыгъэзэрыхь къыдэдаӏуэхэми къагурыӏуэну сыхуейщ. Адыгэ кино жыӏэу картэм, мапым, адыгэ кинорежиссеру япэ дыдэ Холливудым кӏуауэ, япэ дыдэ зи адыгэ кино Кан фестивалым, Венеция, Монако къагъэлъэгъуауэ адыгэ, адыгэлӏ Адыгэпсэкӏэ зэхэзыгъэувауэ мыхэр псори утыку къезылъхьар псори Къандур Мухьэдинщ. Сэ емыкӏу къысхуэвмыщӏ и щхьэгъусэщ жыфӏэу, иджысту сэ мыбым критик хуэдэу сытепсэлъыхьура, сэри си ӏэщӏагъэр уэ фӏы дыдэу къыбгуроӏуэри, емыкӏу къысхумыщӏ, Баязит, ауэ и пэжыпӏэр Утыку къеслъхьэмэ нэхъ сыфӏэфӏу, сэри мыбы сыбгъэдэту и лэжьыгъэхэр слъагъуу къокӏуэкӏри, ара мыр зэрыщытыр, Баязит? Нтӏэ. Ну, Къумахуэ, Къумахуэ Мухьэдин. Мухьэдин теухуауи? Мухьэдин теухуауэ и цӏэр къыжыпӏати, сэ ар Ну, Мухьэдин зыцӏыху куэд щыӏэт а зэманым. Актёру, пэж дыдэу актёрыфӏт, актё, ну, актёрыфӏыр сыт, згъэджэгуфа дэгъуэу, дахэу згъэджэгуфа, а роль естар, роль в-, Нэхъыщхьэ дыдэр, Нэхъыщхьэ дыд- нэхъыщхьэ дыдэр ептащ, Нтӏэ, епта нтӏэ. нэхъыщхьэ дыдэр. Ролыр естри, ӏей, ӏейуэ, ну, цӏэрыӏуэ хъуа, Министер хъуащ нобэ. Ар апхуэдэ апхуэдэ хъуари щыӏэщ, мис Зеленский хъуащ. Президент хъуари щыӏэщ кином ягъэджэгуати. Ну, и цӏэхэр къитӏуэнкъым жы и цӏэр. Аращ сытми политикэм дыхыхьэнкъым. Политикэм дыхыхьэнкъым, ауэ мыр гушыӏэр гушыӏэ, ауэ пэжу жыпӏэну щытмэ, Баязит, мы кином Сыт хуэдэ киноми нобэ и къарур икъусыкъуэкӏэ лъэщ. Ар къызыгурыӏуэ куэд нобэ политикхэм куэд къыхыхьащ иджыпсту. Ар къызыгурыӏуэ. Псалъэм папщӏэ, дэ ди кино тщӏыхэм щыщ зы Кавказ бгыхэм я яубыда е псалъэ щыӏэщ абы щхьэ Prisoner жыӏэу нтӏэ английскэ кинозвезда цӏэрыӏуэ Джули Кокс жыӏэу Урысейми актер цӏэрыӏуэ ари Андрей Чернышов жыӏэу хэту, мис а кинор щищӏым абы щыгъуэм Абы щыгъуэми, сыт щыгъуи инвестор ухуейщ кино пщӏын щхьэкӏэ. Инвестор уиӏын хуей. Абы щыгъуэми, мис, Къандур Мухьэдиныр Къаныкъуэ Арсеным бгъэдыхьэри, мыхуэдэ кино тщӏынущ, адыгэ герой, адыгэ щӏалэр скрипачу, адыгэм Хабзэ, щын, щэ- щэн-хабзэр, адыгэ хабзэр къигъэлъагъуэу, абым губзыгъагъэ, губзыгъагъэшхуэ иӏэу икӏи адыгэ лъэпкъыр лъэпкъ губзыгъэ лъэпкъ дахэщи, ар къэдгъэлъэгъуэну дыхуейщи, Арсен къытхэплъхьэну кином щыжиӏэм, Арсеным сценарием куэди еплъакъым а Мухьэдин ищӏ лэжьыгъэхэр зыцӏыху къызыгурыӏуэ цӏыхути, къыхилъхьэри, Я ӏэ зэрыубыдри, кинор мис ауэдэу тщӏа, абыми къэрал къемыкӏухьа щыӏэкъым, абыми фестиваль куэдым саугъэтышхуэхэр къыщихьа, абым сыт и мыхьэнэр? Абым ахъшэ къриблэжьураӏым, Баязит. Абым и мыхьэнэр зиӏысыр адыгэ лъэпкъым щэнхабзэ иӏэу, адыгэ лъэпкъыр лъапсэ иӏэу, лъабжьэ иӏэу, кууэ, акъыл иӏэу адыгэ лъэпкъ жыӏэу дунейм къытрегъыхьэ. Нобэ зыгуэрым иджы тхылъ къищту емыджэнкӏэри хъуну, арщхьэкӏэ кином кӏуэнурэ еплъынущ. Дыгъуасэ мо къуажэ щӏыбагъым зы бомбэ къыщагъэуамэ, Ар Ньюзым къимытынкӏэри хъуну, нобэ къызэрекӏуэкӏыр дунейм ара? Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, псори зыгуэрым и унафэкӏэ къокӏуэкӏ, пэжрэ? Ауэ кино тепхамэ, тхыдэр а кином къыщыбгъэлъэгъуар умыщӏэху мис а фестиваль, кинофестивалым зы щӏыпӏэ дей къыщыӏуэтэжа хъунурэ, хуэмыхъуу итӏанэ журналистхэми а хъыбарыр къытрагъэхьэну. Ара Къандур Мухьэдин и кинохэм лӏыгъэу лъэщу напу кинохэм напу хилъхьар, зэрыхузыфӏэкӏкӏэ и романхэм, и кинохэм а адыгэ ӏуэхур къыхигъэщу адыгэ образыр зэрызэтригъэувара? Ирикъуащ, къыщытхъуащ. Ауэ сыпщытхъукъым, сэ уэракъым, кинохэращ сызытепсэлъыхьар. Тхьэм уригъэфӏакӏуэ, Тхьэм уигъэузыншэ, пэж дыдэщ, иджы икӏи нетӏэ къыжыпӏахэм Тимур деж щӏэдзауэ Тимур жыдо, уи цӏэджэгъур Мухьэдин, Фырэ Руслан мыгъуэри хэта, адрейхьэри псори аращи, мыбдежым дыщытепсэлъыхькӏэ хъуну щытым, кином щыщ, мис а Черкесым щыщ моуэ зы пычыгъуэ тӏэкӏу къэдгъэлъэгъуам си гуапэт.

И концертхэри дуней псом къыщатащ Америкэри, Урысейри, Британиери хэту. Къандур Мухьэдин спортым хэтщ, тхакӏуэщ, фильм продюсерщ. А псом къинэмыщӏауэ музыкант ди нэхъыжьырщ. Музыкантщ, япэ и альбомыр къыдигъэкӏащ минрэ щибгъурэ хыщӏрэ зы гъэм, Черкес Данслары. Адыгэ къэфэкӏэхэр зыфӏища Калифорние университетым щӏэсу щеджэм щыгъуэ. И щӏалэгъуэм кеман, скрипкэ еуэу щыта Къандурыр классик музыкэми дехьэхырт. Зиусхьэн Къандур Мухьэдин, сыноупщӏыну сыхуейт, иджырей зэманым музыкэмрэ уэрэ сыт зыӏэпыфхрэ, уелэжьрэ, уеуэрэ, сэ сщӏэрэ, музыкэм теухуауэ сыт ар пщӏэрэ? Уэлей, Баязид, музыкэм, музыкэр макъамэ тхыныр щызгъэтаӏым. Сотх, яужь дыдэм иджы пианинэ, пианом и сонатэ стхащ, ӏыхьищу. Ар Алыхьым жиӏэм Налшык дыкӏуэмэ, абым къедгъэуэну унафэ диӏэщ. Ар концерту къэхъунущ щӏыпӏэ гуэрым. Яужь дыдэ аращ стхар. Эу ну щызгъэтынукъым сыт щыгъуи сотх. Кӏуэ макъамэ тхыгъэр, музыкэ тхыгъэр тӏэкӏу

Ну, илъэсри уэлей сщыгъупщэжам бгъущӏгъэхэращ. Бгъущӏгъэхэрэ. Псори къыщежьа. Ну, паркым модэ Лондоным и Хайд паркым чэу Пушкин ягъэлъапӏэу или Пушкин теухуауэ зыгуэрэ къекӏуэкӏти абым дыкӏуат сэрэ Любэрэ. Ну, абым дыкъыдэкӏыжри дызекӏурэ паркым дызекӏуэ пэтрэ сэ гармоникэ жаӏэри гармоникэ цӏыкӏу сиӏэт. сыт щыгъуи сиӏа. Ар къыдэсхри нтӏэ сеуэу щӏэздза. Любэ игъэщӏэгъуа ӏейу, ипэ дыдэ зыхихт. Еуэ соуэ, еуэ соуэ, ну, сеуэр сыт иджы сэ къызгупсыс зыгуэрар соуэ. Классикэ хуэдэу зыгуэрар соуэри. Ӏейуэ егъэщӏагъуэ Любэ. Унэм дыкӏуэжащи, Мухьэдин мыр ӏэмал имыӏэу птхын хуей жи. Мыр птхын хуей. Тхыну макъамэ тхын абсолютно сигу къэкӏатэкъым а зэман. Ну, сыхигъэзыхьри, сытӏысри, ари седжау зыгуэрат, университетым седжат, композишн жыхуаӏэр. Хуэмурэ стхыуэ щӏэздзэри, макъамэ гуэрхэр стха, скрипкэм, скрипкэм, скрипкэр сыт, кэманым къеуэу, концерт скрипкэр, Ара къызытекӏар а макъамэ цӏыкӏу сеуам. Абдем щӏэздзэри сыкъэувыӏакъым иджы къэс сотх, зыпымыу сотх. Куэ зэрыжысӏаси макъамэ тхыныр, музыкэ тхыныр, ау унафэ пщӏыуэ утӏысу птхыфынукъым. Ар усэм хуэдэу къыпхуэкӏуэн хуей, Алыхьым къыпхуигъэкӏуэн хуей. Ара зэрыщытыр. Фӏы ӏейщ, фӏы ӏей, Тхьэм уригъэфӏакӏуэ. Пщӏэ зыхуэтщӏ, Къандур Мухьэдин, уэ уи къэухьыр инщ, куэдым ущогъуазэ. Сыноупщӏыну сыхуейт сэ мыбдежым, хэчыхьауэ зы упщӏэщ мыр, ауэ адыгэр дыкӏуэдыжрэ? Тхьэ дымыкӏуэдыж. Алыхьым жиӏэм, ну, адыгэ зыхъумэр, хабзэр зыхъумэр, адыгэ зыхъумэр бзэращ, Фейзет. Адыгэбзэр диӏэмэ, адыгэбзэр щыдымыгъэтыжу ди бынхэм едгъащӏэмэ, игъащӏэм дыкӏуэдыжынукъым, ди гъащӏэм дыкӏуэдыжынукъым. Ди бзэр тфӏэкӏуэдмэ, дыадыгэжкъым. Адыгэра хабзэр зыхъумэр, культурэр зыхъумэр. Пэжэл убж. Пэж адыгэм мис мы псалъэм папщӏэ нобэ адыгэм щэнхабзэм ущыхуэлажьэм дей зэманхэр гугъу хъуащи, Унафэщӏхэр, тхьэмадэхэр, мылъку зыбгъэдэлъ цӏыхухэр къыббгъэдыхьэрэ инвестировать ящӏу кинор ягъэкӏуатэмэ, усэ тхылъхэр къыпхудагъэкӏмэ, романхэр зрадзэкӏмэ, адыгэбзэкӏэ къыдагъэкӏмэ, абы щыгъуэм бзэр хъума хъунущ, ди щӏалэгъуалэр тегушхуэнущ, дэ дылъэпкъщ, дэ ди бзэмкӏэ дыпсэлъэн хуейщ, ди бзэр ди щэнхабзэм бзэр зэдгъэщӏэн хуейщ жаӏэнущи, аращ, армырамэ, дэ дыщымыӏэжмэ, бзэр зезыхьэр зыӏурылъ цӏыхухэр щымыӏыжу щытмэ, итӏанэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, адыгэр адыгэу щытащ жаӏэу щытыну нэхърэ. Модэ Мухьэдин зы хъыбар гуэр жеӏэ Суданым зэгуэрым зэ адыгэ гуэрхэр фӏыцӏэ дыдэу абыхэм Дыадыгэщ жари фыӏущӏауэ щытауэ-щэ? Адыгэбзи ямыщӏу, нтӏэ сыт, сыт фыз, адыгэбзу сыт, фыадыгу сыт къыщӏыфщыхъур? жиӏати, ди дадэжьхэр Хэкум, Кавказым къикӏауэ щытащ, зэгуэрым къыжраӏащ, а, ди унэм адыгэ къамэ фӏэдзащ. Дызэрыадыгэр абы къегъэлъагъуэ. Ахэр символщ. Уи лъабжьэр зэгуэрым адыгу дыщытащ жыпӏу дыкъэмынэжу-щэ, дэ ди лъэпкъыр адэкӏэ кӏуэтэн щхьэкӏэ ӏэмал имыӏэу президентхэм, министр культурэхэм щэнхабзэ Министр of Education, мис абыхэм, итӏанэ сенаторхэм, нэгъуэщӏхэм, мис ахэр къэрал ӏуэхуу мыр абыхэм къамыгъэуву щытмэ, итӏанэ адэ-анэхэм къагурыӏуэн хуей я сабийм бзэр къыӏахмэ, гуэныхь дыдэ къызэрахьыр, мыр Алыхьым къыдита бзэщ. Пэжщ, нтӏэ, ара унагъуэ унагъуэращ унагъуэм деращ бзэр щытхъумэныфынур. Сэ Алыхьым жэнэт рэхьмэт ирит си анэ абсолютно идэтэкъым ӏэнэм дытӏысамэ адыгэбзэ нэхъ дыпсэлъэну идэтэкъым. Сыт хуэдэ щысми, адыгэбзэкӏэ нэхъ дыпсалъэтэкъым. Хьэщӏэ диӏэми, къигъапэтэкъым, къыгурымыӏуэми, къигъапэтэкъым, адыгэбзэкӏэ нэхъ фымыпсалъэ жиӏэрт. Хьэщӏэм къыгурыӏуэнущ, дэ ди культурэр дохъумэ. Сынодэуэнущ мыбдежым. Бзэ дапщэкӏэ упсалъэфрэ? Зэпымыу зы бзэ закъуэр сопсалъэ зэпымыу. Ну, бзибл гуэр ара, бзибл гуэр сощӏэ. Зыгуэрхэр тэмэм дыдэу сощӏэ, адрейхэр мащӏэ, мащӏэ, мащӏэу. Машалла, машалла, тхьэм, тхьэм уигъэбагъуэ. Нэмыцэ сощӏэ, нэмыцэм седжащи, да. Машаллах, машаллах. Мыбдежым Упсэу. Май фӏей мар. Мыбдежым сэ зы упщӏэ сиӏэщи, Зиусхьан Мухьэдин, сыномыупщӏмэ, иджыпсту мыдэ ди телевизион еплъамикӏ яфӏэмыхъуну. Черкес Этем теухуауэ фильм пщӏыну, кино пщӏыну зыхэтхат хуабжьуи цӏыхухэр дригуфӏауэ, псом хуэмыдэу Тыркум щыӏэ цӏыхухэр. Абы и щхьэ сыт кърикӏуа? Иджыри а проектыр щыӏэ хьэмэрэ зыгуэр щхьэусыгъуэ гуэркӏэрэ вгъэтӏылъыжа ар? Абы и гугъу къытхуэпщӏамэ арат.

Си гугъэкъым къэралыр зэран къытхуэхъуауэ, яхуэмейуэ сщӏыну. Щхьэ жыпӏэмэ, Эдхэм геройуэ къагъэувыжащ официально. Ну, иджыри нобэ дынэса, иджыри хьэзыр сэ лэжьыгъэр, хьэзырщ. Тхьэмахуий, тхьэмахуий дэкӏмэ. Ахъутэ, ури. Хьэзыру сщӏыфынущ ар. Ахъшэ хэслъхьэн къэдгъуэт. Мис мы уи программэм къедаӏуэ зыгуэрхэм я фӏэгъэщӏэгъуэн хъууэ дэ хэтлъхьэнущ, тщӏынущ жаӏэу къыдбгъэдыхьэмэ, псори хьэзырщ мыр Баязитым. Ей, Мухьэмэди хьэзырым, Мухьэмэд Аслъэнтӏыхуи хьэзырым дыщту. Хьэзыр, дыхьэзыр, кастингри псори Тщӏауэ щытауэ сценарийри псори хьэзырщ. Ди къару илъыхукӏэ тфӏэфӏт дэри ар тетхыну ӏэмал имыӏэу. Тхьэм къыдигъэхъулӏэ уэи, ар нтӏэ Эдхэм теухуауэ, еплъыкӏэ гуэрхэри щыӏэу, тӏэкӏуи зыпыщӏэныкъуакъуэ ахуэдэурэ къокӏуэкӏ, ауэ мис ахэр псори наӏуэ къищӏыжыну мыбы хъуам сэбэпт а псэри зэреплъымкӏэ. Нтӏэ, гъащӏэм ущрикӏуэкӏэ, мыпхуэдэу лэжьыгъэшхуэхэр щыпщӏэкӏэ, зыгуэрхэми уӏуоуэр, дауикӏ, сэ зэхэсхащ уэ иджырикӏ кино, фильм тепхыну Урдын, Иорданием бгъэхьэзырауэ, ари мис ахуэдэу и кӏэм нэбгъэсэ пэт. Зыгуэрхэр къыдэуэ, зыгуэрхэр къэхъури, Апхуэдэу а кинор къэбгъэнэжауэ. Абы тӏэкӏуи зэраныгъэ къыхуэхъуар дэри лъэпкъэгъу хуэдурэ сэ зэхэсхащ, абы и псалъэмакъым дыхыхьэнӏым, ауэ уар тумхакӏэ уи ӏуэхур къэувыӏа, Мухьэдин, абы теухуауэ сыт къыджепӏэнт?

Дэ дыкъикӏуэтэнукъым, тщӏынущ, кино тщӏынущ. Унафэ диӏэс, иджы илъэс къакӏуэм дощӏ, Урысым, Урысейм докӏуэ. Алыхьым жиӏэм, ар зэрыщытыр, Баязит, ар сэрауэ щытамэ, си гур инфаркт хъунти, дохутырым сашэнт, ауэ ди насыпщи, Мухьэдин а Холливудым кърита къару къару щӏэныгъэ абы щыгъуэ мис Мексикэм кино щытриха, Францым щытриха, мыдэ Великобританием къакӏуэри щытриха, Урысейм кӏуэри абы щытриха, Тыркум накӏуэри триха, Дэнэ щӏыпӏэ здытримыхар? Ахуэдэу зэӏухауэ щытщ, итӏанэ езым къыбжиӏаӏым бзэ дауэдиз зищӏэми францыбзэри, нэмыцэбзэри, испаныбзэри, инглыбзэра зэрытхэр, хьэрыпыбзэри, адыгэбзэри, урысыбзэри псори. Ахэр фӏы дыдэу ищӏэхэра нэхъ мащӏэу нэгъуэщӏ бзэхэми хещӏыкӏ, Джапаным куэдру щылэжьа, Чайнэм кӏуа, модэкӏэ Дальний Восток жыхуэпӏэ, Малайзия, Филиппин жыпӏэми, мыдэкӏэ Ближний Восток жыхуэтӏэми, мыбым и лъэ зытемыува Иджыптри псори хэту зыри къэнакъыми, зы щӏыпӏэ дей зыгуэр къыщыувыӏэмэ, ар абым ӏейуэ философ гъуэгукӏэ уеплъын хуей, философу, философскэу уеплъын хуей. Абы щыгъуэм мыр иджыри хьэзыркъыми, мобдеж щӏын хуей зэман зигъэкӏуэд мы роману щэ ныкъуэ нобэ къыздэсым къыдэзыгъэкӏыфа лӏым ауэдиз бзэкӏэ зрадзэкӏауэ, апхуэдиз саугъэт къратауэ щытыр зы щӏыпӏэ дей зыгуэр игу къеуэрэ къыщызэтеувыӏэу щытатэмэ. Кӏуэ ди насыпщи, зыми къигъэувыӏэкъым, дунейр инщ, зы щӏыпӏэ щымыхъум, зы щӏыпӏэ щытрехри, Алыхьым жиӏэм деплъынкъэ етӏанэгъэ къэхъум. Алыхьым жиӏэм. Тхьэм жиӏэ, Тхьэм къывигъэхъулӏэ, къыдигъэхъулӏэ жытӏэнс. Фӏы гуэрс псорикӏ, лъэпкъым и дежкӏэ щхьэпэс а жыхуэпӏэхэр псорикӏ. Сэ, Зиусхьэн Мухьэдин, сигу къэкӏаджэкӏэ сыноупщӏынущ, зэрысщӏэмкӏэ, уэ укъыщалъхуа махуэри къэблэгъащ. Сэ куэдрэ Къэбэрдейм сыщоӏэ, сокӏуэж сэ сщӏэрэ илъэс щэщӏым нэблэгъауи. Хабзэ дахэ яӏэщ, мис мыпхуэдэу хэӏэтыкӏауэ лъэпкъым хуэлажьэ, уэ пхуэдэу цӏыхушхуэ ахэм къыщалъхуа махуэ и махуэщӏыр жаӏэри, зэхуэсышхуэ иращӏэкӏыу, зэхуэсу сэ сщӏэрэ, ар ягъэлъапӏэу щытщ. Ахуэдэхэм сэри зэи тӏэуи сыхуэзащ. Ахуэдэ зыгуэр, дауикӏ, Къэбэрдейм Къыщекӏуэкӏыну къыщӏэкӏынс, ахуэду догугъэри, сэри абы сынхэтасэрт, срихьэлӏасэрт жызоӏэри, ахуэду си гум илъщ пэжыр жысӏэнси, ауэ сэ ниджыпсту къысщӏэзауэ сынохъуэхъуну сыхуейщ тӏэкӏу пасэми, гукъыдэж, узыншагъэ, гуфӏэгъуэ ущымыщӏэу, Тхьэм куэдрэ куэдрэ уигъэпсэу, лъэпкъым куэдрэ нэхъыбэрэ ухуэлэжьэну Тхьэм гъащӏэ кӏыхь къуит, Мухьэдин. Упсэу, упсэу Байзы. Мыбдежым пщӏэ зыхуэтщӏ ди нэтын еплъхэм ягу къэзгъэкӏыжыну сыхуейт ныщхьэбэ ди хьэщӏэ лъапӏэр иджыри зэ ягу къэзгъэкӏыжынущ, адыгэ тхыдэтх, тхакӏуэ. Адыгэ тхакӏуэ, жыхуэтӏэм хуэдэу, макъамэтх, Холливудым и ветеран кинорежиссёр, продюсер икӏи сценарист. Саугъэт куэд зыхуагъэфэща тхыдэ щӏэныгъэхэм я доктор Зиусхьэн Къандур Мухьэдин Иззэт и къуэ. Тхьэ разы къыпхухъу, гугъу зебгъэхьащ ныщхьэбэ икӏи зэман хепхри фӏыщӏэ гуапэ пхузощӏ. Любэ сытым деикӏ, нэхъыбэри сопсалъэ, нэхъыбэри лъэпкъым, мис ахуэдэу щхьэпэ куэд ӏи, хувощӏэри, лъэпкъым я цӏэкӏэ жытӏыс, Тхьэм куэдрэ фигъэпсэу, Тхьэм фи бынхэр, фи унагъуэм фащыгуфӏыкӏыу, гъащӏэ узыншэ Тхьэм къывит. Мыдрейуэ ди нэтыным еплъамикӏ яжетӏыс, ди зэманри и кӏэм нэблэгъащ. Араси, ди япэкӏэ къэкӏуэну ди нэтынхэм я дежым дыщызэхуэзэнс, узыншэ фыхъу, фӏыкӏэ Тхьэм дызэхуигъазэ.